Kalekale m'mudzi wina munkakhala munthu wina wotchedwa Bambo Banda. Anali wodziwika bwino kwambiri chifukwa cha luso lawo lokonza mitondo yomwe anthu ankagwiritsa ntchito pokonola chimanga. Ankagwirira ntchito yawoyi pansi pa mtengo waukulu womwe unkawapatsa mthunzi wabwino. Tsiku lililonse ankakhala pamenepo n'kumagwira ntchito mwakhama pokonza mitondo ndi misi yokongola. Bambo Banda adali munthu wabwino kwambiri. Anali achifundo. Ankathandiza aliyense amene ankafunika kuthandizidwa. Iwo ankakhulupirira kuti kuthandiza kumadzetsa chimwemwe. Koma bambo Banda sadadziwe kuti munthu ukakhala wachifundo kwambiri, umatha kudziika m'mavuto osakudziwa. Ndipo bambo Banda adatsala pang'ono kudziwa zimenezi. M'mudzi momwe munkakhala bambo Banda mudali anyamata ena omwe ankakonda kudzichemerera luso lawo la ulenje. Kawirikawiri ankadzitamandira za kulimba mtima kwawo akafika ku nkhalango. Iwo amati akhonza kuwonjola nyama iliyonse ya m'nkhalango. Tsiku lina m'mawa adaganiza zokasaka kuti agwire nyama n'kuti awadziwitse anthu kuti iwowo ndi amunamuna. Ananyamuka napita kunkhalango. Adali wokondwa zedi. Anyamatawo ankafunitsitsa kugwira gwape kapena mkango ngakhale kuti adali asadakumanepo ndi nyamazi ngakhale kamodzi. Atatha maola angapo akuyang'ana nyama, adaona kalulu. Kaluluyo amaoneka wochenjera kwambiri. Onani kalulu, tiyeni naye, adakuwa Mphatso, mmodzi mwa anyamatawa. Anyamata enawo adagwedeza mutu movomereza nathamangira komwe kudalowera kaluluko, zibonga zawo zili m'manja. Kaluluyo adali wochenjera ndinso wachangu ndipo amathamanga mozemba nadutsa m'mitengo. Ankadziwa kuti ngati saganiza njira yabwino yothawira, asanduka ndiwo. Pamenepo kalulu adathamanga nalowera kumudzi wina wapafupi komwe kunkaoneka utsi. Komwe kunkuoneka utsiko kudali kunyumba kwa bambo Banda. Mtima wa Kalulu udathamanga natsomphokera kunyumba kwa bambo Banda kuja kukasaka thandizo. Bambo Banda, chonde ndithandizeni. Kalulu adalira akujowa naima pafupi ndi pomwe padali bambo Banda.
Anyamata akundisaka ndipo andipha akangondigwira ndikuyenera kubisala. Bambo Banda adamuyang'ana Kalulu yemwe amaoneka wamantha kwambiri. Momva chisoni bambo Banda adafunsa. Ndikubisa kuti? Anyamata akangodziwa kuti ndakuthandiza tonse tikhala m'mavuto. Bambo Banda adatero. Samadziwa kuti angamuthandize bwanji kaluluyu. Vuto palibe, osada nkhawayi. Kalulu adayankhula mwachanguchangu. Mutha kundibisa m'mimba mwanumo. Mukangotero palibe angandipeze. Ndipo anyamata akakufunsani mungowauza kuti ndathawira kumusiko. Zonena za Kaluluzi zidali zodabwitsa ndipo bambo Banda adagwedeza mutu wawo kusonyeza kusagwirizana naye Kaluluyi. Koma Kalulu adawapempha bambo Banda uku akulira. Chonde bambo Banda! Mtima wa bambo Banda udafewa ndipo sakadathanso kunena kuti ayi. Adatsegula kukamwa kwawo ndipo Kalulu adadumpha nalowa mkamwa mwawo nkukakhazikika m'mimba. Patatha mphindi zochepa anyamata aja adafika, akupuma mwawefu kamba kakuthamanga. Bambo Banda! Mwaonako Kalulu kuno? Mmodzi mwa anyamatawo adafunsa akuyang'ana uko ndi uko.
Eya, ndamuona, adanama bambo Banda. Wathamangira kumusiku, akulowera cha kunkhalangoko. Anyamatawo adawakhulupirira nathamanga kuti akapitirize kuyang'ana Kaluluyo. Bambo Banda mtima wawo unatsika nanyadira kuti amupulumutsa Kalulu. Anyamata aja atabisika, bambo Banda adamuuza Kalulu kuti atuluke. Koma Kalulu adati, Tiyeni tingodikira pang'ono, angayambe kubweranso mwadzidzidzi. Kalulu adakhala m'mimbamo kwa ola limodzi tsopano. Bambo Banda adayamba kumva ululu m'mimba. Kalulu, basi tuluka, anyamata aja sabweranso. Bambo Banda adayankhula izi akupuma mobanika. Koma Kalulu sadayankhe. Kudali zii! Kalulu! Bambo Banda adaitananso modandaula. Patatha mphindi zingapo mawu a Kalulu adamveka kuchokera m'mimba muja. koma mawuwo sadali othokoza mmene bambo banda amayembekezera pepani bambo banda kalulu adatero ndapeza china chake chokoma muno matumbo anu ndatanganidwa ndikudya kaye bambo banda adadabwa ndikuchita mantha maso awo ali pa mtunda kalulu yemwe amaganiza kuti akumuthandiza anali akudya za mkati mwawo nthawi yonseyi adamupemphanso kalulu kuti atuluke ndinso kuti asiye kudya za mkatizo koma kalulu sadasiye iye amatakutafuna nyama yofewa yomwe inali mkati mwa bambo banda bambo banda adamufunsa kalulu nati kalulu kodi mesa sudya nyama iwe bwanji ukupanga zimenezi kalulu adayankha nati zinthu zimasintha dzuwa lidayamba kupendeka ndipo bambo banda amaoneka ofowoka m'mimba mwawo munkapweteka kwambiri ndipo amalephera ndi kukhala pansi komwe Anthu a m'mudzi ataona kuti bambowo amaoneka odwala adawafunsa kuti kodi chavuta n'chiyani koma bambo Banda sadaulule zomwe zidawachitikira. Amachita manyazi kuvomereza kuti chifundo chawo chidawagwetsera m'mavuto osaneneka. Pamapeto pake bambo Banda sakadatha kupirira. Kalulu adali atamaliza chilichonse m'mimba mwawo ndipo ndi mpumulo womaliza bambo Banda adagwa pansi n'kumwalira. Kukamwa kwawo kuli yasa. Atangomwalira Kalulu adatuluka m'mimba muja naziwongola, nayang'ana uko ndi uko. Kenaka adathawira munkhalango ndi mtima wake wankhwidzi, wopanda chikumbumtima. Tiyenera kukhala osamala pamene tikufuna kuthandiza ena. Si onse amene asaka thandizo ayenera kuthandizidwa poti ena amangofuna kugwiritsa ntchito anzawo basi. akapeza thandizolo sasamalanso kuti mzangayo ndamusiya potani tiyenera tiziganiza kuti zomwe tikuchitazi zotsatira zake zikhonza kukhala zotani nthawi zambiri anthu amene timawaganizira kuti sangatichitire zoyipa ndi amene amakhala patsogolo mkutero